Ambuye alemekezeke chifukwa cha chikondi chake chozama ndi chosatha chimene anatikonda nacho, osati lero, koma kuchokera maziko a dziko asanakhale. Nzeru ya Mulungu imasiyana ni ya munthu. Munthu nzeru zake ni zamalire Koma nzeru za Mulungu ni zopanda malire. Iye anadziwiratu china chilichonse, mmene chidzayambire ngakhale mmene chidzathera. Ndipo sadzidzimuka. Ndipo anadziwa kuti inuyo mudzabadwa nthawi imene mwabadwayo. Ndipo iyeyo ni Mulungu Wamphamvuzonse, wodziwa zonse, Mulungu amene ama opezeka ponseponse. Ni mmene alili. amadziwa zimene zibwera kutsogolo, zaka zingapo zakutsogolo, akudziwa china chilichonse. Ndipo wakhalako ku mibadwo yonseyi imene yakhalako. Ndipo kadakhala kwabwino kuti tikadamudalira Mulungu ameneyo, chifukwa akudziwa chimene chili chabwino ndi choyipa cha munthu. Akudziwa njira imene ili yoyenerera ya munthu. Wathandizapo ena m'mibadwo yosiyanasiyanayi amene anamudalirapo, ndipo waonaponso ena akuwonongedwa amene sanatsate njira ya chilungamo, ndipo akudziwanso lero lino chimene chitachitike chimene chikhalako. Koma munthu sadziwa zonsezo. Ndipo Bible likuti pali njira imene imaoneka yabwino kwa munthu koma mathero ake njirayo ni ya imfa. Kupambana m'dziko muno si kungochita maphunziro, kupita pamwamba kuphunzira, kaya kupanga mabizinesi n'kutukuka, kaya upanga ulimi, kaya ukhala munthu wotamika pano pa dziko lapansi. Bible likuti munthu adzapindula chani atapindula dziko lonseli lapansi, koma atataya moyo wake? Palibe! Ndiye chabwino chimene tingachite namba wani n'chakuti timudziwe Ambuye Yesu Khristu. Ndiye kumudziwa Ambuye Yesu Khristu sikungodziwa chabe Bible zimene likunena, kapena kumufotokoza Iyeyo ayi, koma kumudziwa kwake ndi komudziwa mwa kubadwanso mwatsopano, kumudziwa mu mphamvu yake ya chiukitso, m'mene chikachitika pa moyo wa munthu wina aliyense amakhala osinthika chilengedwe chatsopano mwa Khristu Yesu, moyo wa uchimo, moyo wa kusakhulupirira, moyo wokonda zinthu za dziko lapansi zimafa, kupsa zonse. Hallelujah! Zikafa zonsezo mumaphuka moyo wa chilungamo mkatimo. Mumaphuka moyo wa Khristu. Malingaliro amene anali mwa Khristu amakhala mwa munthu ameneyo. Chimene chili chochitika cha kubadwanso mwatsopano, chimene ndikukupemphani nonse oonera komanso omvetsera kuti chichitike pa moyo wanu. Mukhoza kumamvetsera maulaliki abwino okoma, kaya nyimbo zabwino zokoma, koma chipulumutso cha moyo wanu chidutsa pa zonsezo. mulungu afuna moyo wanu haleluya iyeyo khristu abwere mwa umunthu wake wa Mzimu Woyera mumtima mwanu atenge ulamuliro asinthe china chilichonse cha moyo wanu ndipo satana afuna akuletseni chimenechi kuti musachipeze koma kwa amene ali okangamira kwa amene ali ndi ludzu la chilungamo akuti adzakhutira ndiye zili mdzanja mwanu Kusankha kuli ndi inu. Haleluya! Chifukwa Mulungu ndiye ali nawo Mzimu Woyera wochuluka, amene afuna atadzadza wina aliyense, amene akumvetsera, amene akuwonera, ndipo safuna ngakhale kuti moyo wa munthu mmodzi utayike. Ngati utayika wanuwo, ndi pa kusamvera kwanu, kufuna kwanu. Ndiye chitani mwachangu, njira ilipo yoperekedwa pakati pathu. Machitidwe 2 vesi aka 38 Petro akuti, Lapani, yense wa inu, Batizidwani mu Dzina la Yesu Khristu kuloza kuchikhululukiro cha machimo, ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Tatiyeni tipemphere. Atate wathu akumwamba, tikuyamikani chifukwa cha nthawi yopambana mwatipatsa ngati iyi. Bwerani Mzimu Woyera mutiphunzitse, mutiuze chimene chili chifuno chanu. Mene mu Dzina la Ambuye Yesu Khristu pempha zonse mchiyamiko. Amen. Baibulo likuti, Caka cimene Mfumu Uziya anafa, Ndinaona Ambuye atakhala pa mpando wachifumu wautali ndi wotukulidwa ndi zovala zake zinadzala mkachisi. Ndiye kuchokera pa mawu amenewa timafuna tipitirize phunziro lathu la chikoka pa chizungu amati influence. Ndiye tinaona m'mbuyomu kuti wina aliyense akufunika chikoka chake achitenge kuchokera kwa Ambuye Yesu Khristu, kwa Mulungu mwini wake. Wina aliyense akumane naye Ambuye Yesu Khristu payekha payekha. Chikhristu cha mayi anu, chikhristu cha bambo anu, chikhristu cha abusa anu, kaya chikhristu cha akulu ampingo anu sichikutengerani inu kwina kulikonse. Sichikutengerani kumwamba. Haleluya! Mufunika mukhale ndi chikhristu chanu panokha. Inu amene muli mmabanja, wina aliyense akhale ndi chikhristu chake payekha. Mosadabwitsa, Baibulo likuti Ambuye Yesu Khristu akamabwera kachiwiri kudzatenga okondedwa Ake, akuti awiri adzakhala pa kama mmodzi, pa bedi limodzi, wina adzapita wina adzatsala. Ndiye mukhoza kuona kuti wina aliyense afunika akhale ndi chochitika cha payekha ndi Mulungu, kaya mwana wina aliyense payekha, bambo wina aliyense payekha, mkazi wina aliyense. afunika akumane naye Ambuye Yesu Khristu, ndipo iyeyu ali pa mtima pa munthu wina aliyense kugogoda, kufunafuna wina wake amene angatsegule mtima wake kuti alowemo adzionetsere mwa munthu ameneyo. Aleluya! Ndiye Yesaya ameneyu poyamba amatenga chikoka chake kuchokera kwa Uziya ameneyi. Uziya pokhala munthu analephera, Aleluya! Ndipo atalephera Uziya, ndi pamene tikumuona Yesaya akumana ndi Mulungu maso ndi maso. Aleluya! Atakumana ndi Mulungu choncho maso ndi maso, ndi pamene Yesaya tsopano anapita munthu wosinthika atakumana naye Mulungu. Mukakhala kuti mwakumana naye Mulungu, Aleluya! Mumakhala munthu wosinthika. Mumakhala munthu wonena kuti chakuchitikirani mwachiona ndipo palibe kotsutsa. Palibepo munthu pano pa dziko lapansi amene akhoza kuchotsani ku chimenechocho chifukwa chidakuchitikirani. Ndipo Satana chimene amafuna n'chakuti munthu chisamuchitikire. Aleluya! Kungodziwa Mawu a Mulungu ni zabwino, koma si zokwanila. Kudziwa nyimbo zoimbidwa ni zabwino koma si zoimbidwa. Koma cofunika cikucitikileni. Ngati sicikucitikilani, muzingowelenga Mawu a Mulunguwo, kumamvetsela mauthengawo, kumamvetsela nyimbo za gosipelozo, koma nkusakukhala moyo wa Mawu a Mulungu, cifukwa sicinakucitikileni. chifukwa chake mmaba mmanama mukhalabe moyo wazibwezi waziwelewele mmatukwana mmaonera zolaula ndinu afiti chifukwa sichinakuchitikireni chikadzakuchitikirani mudzaona chikondi cha mulungu mkati mwanu ndipo mudzakhala kulira mmoyo mwanu kuti zoonadi ineyo N'nali munthu wotere, nimamulakwila Mulungu wotere, kuti kodi zoonadi ineyo cisomo ca Mulungu catengela conci kuti nipulumutsidwe? Inu mukadzafika pa malo amenewo, mudzakhala osamalitsa za malamulo a Mulungu. Adzakhala mkati mwanu. Mudzasunga kwina kulikonse kumene mudzapita. Koma ngati sicicitika cimeneco, muzikhala popemphela koma wocimwa, wopita ku Gahena. Haleluya! Ndiye tukamba za cikoka! Ndiye mneneri akuti, Brother Branham ameneyu akuti ine munilole nipite mu ofesi mwanu, munilole nipite ku nyumba kwanu, nione zithunzi zimene mudayika mu nyumba mwanu, nione nyimbo zimene mmamvera, ndipo ine nionjezerepo kuti tione zimene mmaonera mmafoni mwanu, mmayang'anapo, mmakhalitsapo. Tipite ku magalere, tipite ngakhale ku ma inbox, tione zimene mmadyerapo mmakompyuta mwanu. Haleluya! Akuti, Nidziwa mtundu wa munthu umene inu muli. Mosasamala kuti kaya munena kuti ndinu Mkhristu ndi pakamwa panu, koma chimene mmadyapocho, haleluya, chungoonetsa chimene chili mkati mwanu. Mkhristu sangamadye nyimbo za dziko lapansi za seculars. nyimbo zimene muli akazi ovala mwatheka osavala, muli mimowa, muli kuledzera, mnyimbo zimene muli ziwanda zoipa za ku gahena. Ndiye inu mufuna mundiuze zoona kuti Mkhristu amene ali ndi Mzimu Woyera azidyera pa zinthu zaumve ngati zimenezozo zakuchokera ku gahena kuphompho? Ayi, Mkhristu ali n'chakudya chake. Musaiwale, chimene m'madyerapo n'chimene chimapanga mtundu wa munthu umene muli. Nyimbo zimene m'madyerapozo zimakuumbani choti mukhale. Mukamadyera pa nyimbo zabwino zodzozedwa zochokera kumwamba, zikupangani mukhale Mkhristu wabwino. Mukamadyera za ku Gahena kumeneko, zizikukokerani ku ziwerewere, ku mimowa, ndi zina zonsezi zonyasa. Komanso nyimbo imakhalitsa mu malingaliro mwa munthu, monganso mene mafilimu alili. Mafilimu akhoza kukutengerani ku moyo wina wake, ku khalidwe lina lake. Ndiye Satana moyo umene amafuna anthu azikhala amawuika m'mafilimu muja. Chifake muona kuti mafilimu lero lino akuchuluka ni zigololo, ni ziwerewere. Kuyambira kupsopsonana kuja. Chigololo chimayambira pati? Pamene paja. Kungosakanizana malovu aja ndi chigololo chimenecho. Kuteroko anthu amene atomerana ali pa ubwenzi wa banja kutsogoloko safunika apsopsonane pokhapokha ukwati uja utakadalitsika pa guwa paja. Ndiye m'machitika zinthu za nyansi ngati zimenezi m'mafilimuzo. Inu mukamakhala kuti mudyera pamene paja, ubongo wanu umachunidwa, umapangidwa, haleluya, kuti muzikataninso? Muzikakhala ku moyo umene ujawo. Amakhala kuti mdierekezi akukonzekeretsani kuti piluyo ikabwera muimeze mosavuta, mukamadyera pa zimenezi. violence zambirimbiri zonyasa zaumve zikuchokera ku hollywood ku nollywood kumeneku haleluya ne akatswiri amakanemawa aku nollywood aku hollywood akabwera poonekera chonchomo haleluya ni mafashoni yawo ni zochita zawo kamavalidwe kamakonzedwe a tsitsi akangochita kenakake basi dziko lonse lapansi limafunanso lichitenso ngati mmene munthu amene autani auchitiramo ndipo zimenezi zimapereka chikoka cholakwika ku dziko lapansi, ndipo zimenezi zaswa mabanja, zaswa umayi weniweni wachikalekale uja, zaswa ubambo weniweni wachikalekale uja, zaswa moyo wachinyamata ndi wachitsikana. Hollywood, Nollywood. ni zina zonsezi zachimakono za dziko lapansi zimene akatswiri a pakanema abweretsa. Anthu amenewa ni maajenti a Mdyerekezi. Inu m'maona ngati akusangalala ni ndiye moyo umenewo. Si moyo umenewo, ni imfa. Sasangalalanso n'komwe anthu aja. Dzaoneni maso awo aja akatswiri apakanemawa ma celebrities ngati amasangalala amene aja ali ndi mavuto tho ni osokonekera mmalingaliromu kuti azikhala moyo tsiku ni tsiku amadalira madokotala ma psychiatrist amisala kuti aziapatsa mankhwala kuti agone atenge pilu ya mankhwala kuti apeze mtendere amangokhalira mimowa ubongo udasokonekera kalekale anthu opotozeka ngati amenewo ndiye inu makolo mufuna ana anu azichita pattern ngati anthu am- azitengera anthu amenewawa ngati chitsanzo ngati chikoka chawo nthawi imene mutatero mudzakhala kuti mwayika bomba mitima ya ana anu lakuti lidzaphulitse aleluya musatenge chikoka chanu kwa anthu ngati amenewowo akuphunzitsani mavalidwe a uhule oyipa Mukuona ngakhale za mbiri yawo na anthu osokonekera oti akwatirapo kangapo kangapo mabanja sasunga ni mahule amene amachita chigololo poyerayera pa TV anthu azionera choncho anthu aumve onyasa ngati amenewo mkhristu weniweni amene ali ni mzimu woyera alibe nchochita choti azitengera chikoka chake kwa anthu ngati amenewowo. Aleluya! Mulungu adatipatsa ife chitsanzo chimodzi chimene ni Ambuye Yesu Khristu, chakuti mkhristu wina aliyense pano pa dziko lapansi azikoperako, azitengerako chikoka chake, ndipo chimeneyo ali ni Mawu. Aleluya! Ngati mufuna muphunzire uvala kwabwino pitani ku Mawu. Akuphunzitsani kuti akazi inu, dzivekeni nokha ni chovala choyenerera, ndipo mukamavala, muonetsetse kuti musavale modolola, kuti mukope, muwapangitse amuna alowe mu mizimu ya zigololo. Mukakhala kuti muwatengera amuna mu mizimu ya zigololo chifukwa cha mavalidwe anu olakwika, mukayankha mulandu wa chigololo pa tsiku la chiweruzo chifukwa mwapangitsa kuti achite chigololo. Musaonetse ntchafu pa mtunda, musaonetse mabere pa mtunda, dzivekeni ndithu bwinobwino. Thupi la mkazi ni lopangidwa mwina mwake modolola, Mwakuti ochimwa wina akakakuyang'anani kunjaku kusirirani, mwamchititsa chigololo. Ndiye dzivekeni moyenerera, phimbani, satana walowa mu fashoni ya azimayi. Wavulavula zovala za azimayi chonchomo cholinga chona kuti alowetse anthu mu mizimu ya zigololo. Chifukwa bible kuti munthu akamuyang'ana mkazi ni kumkhumba wachita kale chigololo. Ndiye inu amene muli ana a Mulungu akazi mwauzidwa mwadziwitsidwa. Muyambe uvala moyenerera. Ngati mulibe zovala zoyenerera, valani kaye zimenezo. Koma nthawi iyi mukamadzapeza zina, dzapezeni zabwino, zoti ziziphimba miyendo yanu konse uku, thupi lanu, ntchafu zisamaonekere, mabondo asamaonekere, mabere asamaonekere, osati maneti awa, madiresi oonekera mkati, osati zovala zoti fomu yonse ya munthu dindadinda, Ayi. Ma mang'amba oti muzionetsera mwendo mkati. Muuonetseranji mwendo kunja chifukwa cha chani? Mwana wamkazi wa Mulungu wabwinobwino ngati iweyo. Ndiye Ambuye akudalitseni. Zikomo.